na-anabata anyị ncha na be anyị na obi nna anyị anyị gbakọlụ ọnụ dịka ofu ezinụnọ ikene Chineke n'ụzọ pụlụ iche maka afọ ọma ya n'ebe anyị nọ maka ngozi dị iche iche nke o ji gozie anyị anyị gbakọkwalụ ọnụ maka nya bụ emume nke anyị ga-eme n'ụbọchị tata iji gosi pictures of our fathers iji wee kụziere anyị bụ ụmụaka akụkọ gbasalụ daa anyị anyị na-ekene Chineke ka o si wee lute anyị n'ụbọchị tata wee na-arịọzie maka ụmụnna anyị ndị nke nọ ebe dị iche iche ndị nke ka nọ n'ụzọ ije

Ka ọmụmụ nke sọ otu nwa gị ị hụrụ n'anya nye anyị nnwere onwe maka na okwu nke nke agba ochie kere anyị agbụ nke njọ anyị na-arịọ nke a site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe

N'ihi na agbagharala unu njọ unu maka ihi Kristi. Ndị nna, ana m edere unu akwụkwọ ozi a n'ihi na unu maara onye ahụ nke dịrị site na mbido. Ụmụ okorobịa, ana m edere unu nke a maka na unu emeriela ajọ onye ahụ ụmụntakịrị ana m edekwara unu n'ihi na unu maara nna ndị nna ana m edere unu akwụkwọ ozi a n'ihi na unu maara onye nke dịrị site na mbido ụmụ okorobịa ana m edekwara unu maka na unu dị ike okwu Chineke na-anọgide n'ime unu unu emerikwala ajọ onye ahụ unu ahụla ụwa unu ahụla ụwa n'anya unu ahụla ụwa n'anya ma ọ bụ ihe dị n'ime ya ọ bụrụ na onye ọbụla ahụ ụwa n'anya ịhụnanya nke nna anọghị n'ime ya n'ihi na ihe niile dị n'ụwa dị ka ọchịchọ nke anụ ahụ nke anya na mpako nke ndụ esighị n'aka nna bịa kama ha bụ nke ụwa ụwa na ọchịchọ ọjọọ ya niile na-agafe agafe ma onye ahụ na-eme uche Chukwu ga-anọgide ebighị ebi okwu nke Osebụrụwa

Toonu ebube ya na ike ya, nye Onyenwe anyị otuto kwesịrị aha ya. Eluigwe ṅụrịba, ụwa ṅụrịbe. Wetaranụ ya onyinye n'ụlọ nsọ ya, sekpuoronụ Onyenwe anyị n'ebe ya dị nsọ, ụwa niile maanụ jijiji n'ihu ya. Eluigwe ṅụrịba, ụwa ṅụrịbe. Kwusachaanụ n'ụwa niile na Onyenwe anyị bụ eze, ọ kwụwasịrị ụwa ike,

Onye ya na di ya biri naanị afọ asaa site na agbọghọ ya tupu di ya anwụọ. Ọ nọrọ ọnọdụ nwaanyị isi mkpe ruo iri afọ asatọ na anọ. Ọ pụghị n'ụlọ nsọ Chineke ebe o ji ibu ọnụ na ikpe ekpere na-efe Chineke abalị na ehihie. Ọ pụtara n'oge ahụ kelee Chineke kwupụta maka onye ahụ n'ihu ndị niile na-atụ anya maka nzọpụta nke Jerusalem mgbe ha mezuru ihe niile dịka iwu nke Dinwenụ siri dị ha laghachiri na Galili ruo obodo ha bụ Nazaret nwata ahụ toro sikwa ike jupụta na amamihe

na-achụ aja misa aja misa bụ aja ekele kacha aja niile otito dịrị Jesu otu emetalụ ị chọrọ inye chineke ekele kedu ife ị ga-eme ị jee Mass maka na aja kacha aja niile bụ gịnị aja misa otito dịrị Jesu so na anyị gbakọrọ ọnụ ebe a ikele chineke inye ya ekele ka m si akọwala anyị na mgbakọ ọnụ ndị nsọ ndị otu kristi nke mbụ gịnị kpatara anyị ji agbakọrọ ọnụ anyị na-agbakọ ọnụ in order to ascribe worth to our god ọ bụghị ihe bụ worth a sị na ihe worth nke a to ascribe value to our god ka anyị gwa ndị mmadụ na chineke na gịnị kere anyị otito dịrị Jesu so you worship god in himself ọ bụla dị anyị na-ekwu maka ikele chineke or ikele ya maka ihe o mere gị I'm talking about to worship him maka na eme gịnị ya kele gị so na mgbe ọ bụla ị gbakọrọ ọnụ na-ebunye afa nsọ ya elu you are telling the world that he is your God ị ma na Psalm gwara anyị ụfọdụ believe na ihe ọma na-emelụ ha na ọ nwere chi nọsọ mmụọ na-eme ya bụ ihe ọma

Ọ sị anyị, Come, let us bow and bend low. Let us kneel before the God who made us, because he is our God, and we are his people. Otito dịrị Jesu. So na ọ nya bụ ihe nke mbụ anyị ji ebunye afa nsọ ya elu, anyị ji akpọlụ ya isi ala. Ya kere anyị. So na anyị na-agwa ụwa niile Now, it is in Him that we live and move and have our being. That is why when in Acts of the Apostle, chapter 17, that it is in Him that we live and move and have our being. So we are acknowledging, acknowledging that. Ya bụ nke mbụ. Nke ịbụọ, anyị na-enyezi ekele dịka ezinụlọ. ezinụlọ ndị bụ ọzọ n'ike ya na ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị bịakwa ịnọnyere anyị kedu ihe anyị na-enyere ekele anyị na-enyere ekele ụzọ ihe ịtọ nke mbụ ikele ya maka ọgọ ya niile maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị otito dịrị Jesu a gụba ya bụ mmeso ọma Chineke chi ga-eji chi ga-eme gịnị chi ga-abọ mana let us begin from somewhere ka anyị bido from last year or rather ka anyị bido from this year kamgbe January anyị megide ya bụ ihe eje iru mee gịnị eje azụ a na-eme a na-eme ọ dịka aga ọ dịka chi iri ọ dịka chi ma nkụ mgbe ụfọdụ mgbe o ruru covid bịa mee nke ya meche meche mee gịnị gafee mgbe ụfọdụ ụfọdụ bụ onye ebugharị ụfọdụ isi wachi ofu onye wahala o nwere ndị ma ndị ọnwụ mere gịnị enwere otito dịrị Jesu mana ihe a anyị megide ọ megide to jump megide megide megide until anyị rute n'ụbọchị tata praise the Lord so na anyị na-ekele Chineke ọ bụrọ naanị ihe ọma bịa na ndụ anyị ma ihe ndị a bịa na ndụ anyị anyị che na ha adịchala mma maka na ihe niile na-aga dịka ntụziaka Chineke so na anyị na-ekele ya maka nke gara aga nke ịbụọ anyị na-ekele ya maka nke ọ na-emere anyị kịta otito dịrị Jesu kedu ihe ọ na-emere anyị ihe ọ na-emere anyị bụ na o nyere anyị ohere anyị gbakọ ọnụ n'obi nna anyị gbakọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ to worship God a gwara anyị that Psalm gwara anyị that his praise is in the assembly of the faithful n'ebe ndị nsọ gbakọrọ ọnụ ka a na-egosi chineke a na-egosi ebube chineke so na agbakọrọ ọnụ mgbakọ na agbakọrọ ebe a na chineke mere gịnị nọnyere anyị otito dịrị jesu so nke ọ na-emere anyị kịtaa then nke na ọzọpụta nke ọ ga-eme gịnị nke ọ ga-eme n'iru otito dịrị jesu a sị na e kene nwaanyị akịdị o mee gịnị

anyị na-ekpe ekpe na Chineke mere gịnị hapụrụ eluigwe bịa were ahụ ka mmadụ a mụọ ya na Virgin Maria ọ bịa binyere anyị ịgbapụta anyị na njọ sam gabịa m John John 3 verse 16 sị ya gịnị for God so loved the world na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu so iji gosi that love he has for us God left heaven ọ hapụ eluigwe God dị God is limitless. God has no form. He is above and over everything. Mana elegolo anya, ọ bịa banye n'ụdị mmadụ. Mana edibo anyị na Philippians 2 na o rubere isi na gịnị? Ruo n'ọnwụ. To that point, bụrụgodu ọnwụ gịnị? N'elu obe, mana ọ to save us. So ya ka anyị na-ekenele ya. na Chineke bịa nọnyere anyị binyere anyị ebe ndị ọzọ na-eje akọba akụkọ ọjọọ ama akọnye anyị otito dịrị Jesu maka na Chukwu nọnyere anyị ọ bụrụ na egwu na-atụ gị mmadụ na-eyi gị egwu eme ya bụ ya esi ya na ọmalụ na your God is Emmanuel otito dịrị Jesu maka ụmụ ndị ọda consciousness ka anyị chọrọ ka anyị malụ n'ime onwe anyị

Nenegwepụta anyị nyabata dị eziokwu bụ na I am very proud of our family. Ọ bụrụ na ị na-anya ka anyị n'obe n'anya ị ma na if you want to bring out something extraordinary in anything you bring in measurement you compare and contrast Ị sị na Emeka toro ogologo, ogologo Emeka ama mpụta, mana ị chọọ onye si mkpụmkpụ dobe n'akụkụ Emeka, ogologo Emeka eme gịnị? Ọ pụta ọfụma, otito dịrị Jesu. So ka anyị jiri the same yardstick measure ndị niile nọ around us. Ị na-elu n'azụ, ị fụ na Chineke na-emere anyị ngozi, ọ na-emere anyị ihe ọma n'ezinụlọ anyị, n'agbanyeghị ka o sina dị. Ihe kachanụ bụ ofu ihe bụ Chineke butere anyị ozi udo otito dịrị Jesu mgbe a mụrụ Jesu Kristi o nwere ebe n'abalị ahụ eluigwe mebere aṅụrị aṅụrị na Psalm tata eluigwe na-egoli ụwa na-eme gịnị na-aṅụrị maka na eluigwe mepere enwe angels na-ebido kụba otito dịrị chineke na gịnị n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-eme gịnị so na first gift of christ is what peace udo dịrị ndị mmadụ ana anyị kele chineke na udo dị n'etiti anyị amen udo dị n'etiti anyị mgbe mgbe m nọ na Na Ọbatụ, Umeleme to be precise, a particular family, a kpọ m maka ikpe. Kedu ikpe a na-ekpe? Ikpe na a mụ ha 6 so onye ọbụla mụta nwa nke ya ha na-agbawo ifu ndụrụ ụwa ndị a na-agba even to the point of eje be dibịa na ọ dị so a kpọzie fada ka fada reconcile ya ha

m wee sị ya mba na ọ bụrọ eziokwu ka otito dịrị Jesu ị ma na anyị na-ekwu we are trying to compare na o nwere ebe ọ ga-ebata ị fụ na ọ bụrụ just na a mụrụ 6 na a mụtalụ mmadụ 30 na alụtago otito dịrị Jesu a wee mụọ ụmụaka wee mụta more than 26 dị na ụmụaka ahụ ndị nke ụmụaka ahụ 26 ahụ mụtazie ndị a nọzi kịta na-ada agụta ọnụ ọgụ ị ma na o nwere ma our number na na o nwere ebe ọzọ eke post mu number of children nọ na be ndị ọzọ nwere o nwere otito dịlị nụ jesu o nwere mana my point bụ as regards number then that peace a na-ekwu maka ya peace ya nụ chineke nyere anyị a sị na peace to people of good will maka na anyị bụ ndị anyị ada achọ okwu otito dịlị nụ jesu anyị ada achọ okwu We are people of good will. Ngozi Chineke na ngozi anyị. O si n'aka nna nna anyị ha wee rute anyị aka. They establish peace and all that is what we are enjoying. Ana m arịọzi anyị ka udo a Chineke ji aka tinye n'etiti anyị nke bụ na a mụnyere anyị mụnye n'ime udo anyị bịakwụ na ihe na-aga ọfụma anyị fụ na a mụnyere anyị n'ime ngozi ị ma na a sị na a mụnye gị ọkụ n'aka ị kwena ka o mee gịnị ka ọ nyụọ n'aka gị so this is our own time Ebe e nyere ha e nyere ha mpanaka ọkụ ya, anyị ga-eje gbata fuel gbanye generator ọkụ eme gịnị ọ na-enwusi ike otito dịlị nụ Jesu ọ bụ udo anyị na-achọ na udo ga-adịlịlị otito dịlị nụ Jesu na udo ga-eme gịnị ga-adịlịlị ọ bụrọ okwu udo nke absence of war ọ bụkwa absence of violence mana m na-akpị nwanne m anya mana achọrọkwa m ikwu maka m kwuo a ga-asịkwa na m ekwuo no anyị na-ekwu udo nke nke chineke n'onwe ya na-enye nke si n'ime onwe apụta nke bụ na my joy is because you are my brother you are my sister

mgbe ọbụla ị fụrụ ebe ọbụla ị fụrụ udo o nwere ndị gbalụ mbọ ya agbago mbọ wee dị ka anyị jisienụ ike dịka ofu ezinụlọ ka anyị weta udo ebe udo dị ebe ahụ ka Jesu na-anọ ebe ịfụnanya dị ebe ahụ ka Jesu na-anọ ka anyị yọọ Jesu n'aja misa ebe ọ bụ na ọ kpọkọrọ anyị ọnụ na be anyị n'oge na-adịghị anya anyị ga-abanye anyị abanyezi afọ gịnị afọ ọfụ tata bụ 30th echi bụ 31st ọkwa na echi anyị mee gịnị ọ chineke mere ya so we thank him and i thank all of you ndị batalụnụ maka ya bụ emume anyị ma na o nwe ndị ka si n'ụzọ eme gịnị o nwe ndị ka si n'ụzọ abịa okporo ụzọ ga-erubere ha isi ha ga-abịa n'ọṅụ soro anyị ṅụlịa maka afọ ọma chineke na ndụ anyị ihe a mebere anyị n'aha jesu kristi onye nwe anyị udo dịrị ụnụ dịkwara mmụọ gị

site n'obiọma gị o dinwenụ nara onyinye ndị nke gị mee anyị na-arịọ ka ihe anyị ji okwukwe na nsọpụrụ ekwupụta bụrụzie nke anyị site n'ihe omimi nke eluigwe ndị a

onye dịrị ụwatụwa site na Kristi Dinwenụ anyị n'ihi na ihe omimi nke okwu e mere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube ya ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya

ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye mgbe ọ pụtara ka e duru ya n'ahụhụ ọnwụ weere achịcha ka ọ na-enye ekele nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile n'ihi na nke a bụ ahụ m nke a ga-ekuru nye maka unu

Site na Mmụọ Nsọ, Dinwenụ, cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na Popu anyị Francis, Bishọp anyị Callistus, onye enyemaka ya Ernest, na ndị e chiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị nke sekpu n'ihu gị. Ndị nke bu mkpa dị iche iche bụ nke gị, biko chee ntị ma nụrụ ekpere ha n'ofu n'ofu. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka i meere anyị ebere ka anyị soro Vejin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu

Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbaghara nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi

arịrịọ tupu a nata oriri dị asọ anyị si na sakramenti nke anyị na-anata mee ka ike nke sakramenti nke a kpalite mmụọ anyị ka anyị wee tosi etosi ịnabata onyinye nke a n'onwe ya anyị na-arịọ nke a site na Kristi Dinwenụ anyị ka anyị nọrọ na

Thanksgiving. I better Thanksgiving. And you pray with Father, a phone open and billing so then other programs that continues here. ndị nke m hụrụ n'anya ka anyị were umeana rịọ Osebụrụwa Chineke anyị ka ọ gọzie mmiri nụwa ọ bụ ya kere nke a ga-efe anyị ugbu a iji wee chetara anyị maka baptizim anyị ka anyị rịọ ya ka o nyere anyị aka ka anyị were kwụsie ike na mmụọ nke anyị natagoro ekpere ime obi chineke pụrụ ime ihe niile onye dị ebebe ngị kere mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eweta ndụ na ịdị ọcha i ji mmiri awụcha mkpụrụ obi ndị mmadụ wee wetara anyị onyinye nke ndụ ebebe anyị na-arịọ ka ị gọzie mmiri nụnwa bịa were ya gbaa anyị ume n'ụbọchị taa anyị na-eme ncheta ọmụmụ nke nwa gị ya na nnọkọ nke ezinụlọ mee ka grasia egosi onwe ya ọhụrụ n'ime anyị dịka ọnụ mmiri nke ndụ si na mmiri nụnwa zọpụta anyị na nsogbu anyị niile ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi ka anyị were were obi dị ọcha na-akwụdebe gị werekwa tosi ịnata nzọpụta gị anyị na-arịọ nke a si na kristi dinwenụ anyị anyị ewere ebere rịọ osebụrụwa chineke pụrụ ime ife niile ka ị were ebere gọzie nnu nụnwa ọ bụ gị kere site n'onye amụma elisha i tiri iwu ka e tinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri were dị mma mee anyị na-arịọ gị o osebụrụwa ka ebe ọbụla e fesara mmiri na nnu nụnwa ka ajọ ike na ọgụ nke ndị ilo anyị si ebe ahụ naa ka mmụọ gị dị nsọ wee nọnyere anyị wee na-echekwa anyị anyị na-arịọ nka si na kristi dinwenụ anyị ka ngwakọ mmiri na nnu nụnwa Kpọlitela anyị ike nke mmụọ nsọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ngwa ukwe wee

Ndị gbakọ niile were ụbọchị taata ekele gị maka afọ ọma gị n'ebe ha nọ ikele gị maka onyinye nke nwa gị Jesu Kristi onye nke bịa nwụọla anyị zọpụta anyị na njọ ikele gị maka onyinye nke ndụ ị gwala anyị n'akwụkwọ nsọ Jọn 10:10 ị bịa ka i nye anyị ndụ a ma nyezuga anyị oke anyị bụ ndị ezinụlọ ọzọ Nweke na ụmụnna anyị ndị ọzọ gbakọ n'ilu gị n'ụbọchị taata inye gị ekele maka ngọzi gị ikele gị maka afọ ọma gị n'ebe anyị nọ maka afọ nke a gaba n'isi njedebe echi anyị na-ekele gị anyị na-arịọzi gị ka ị gaa n'iru gọzielụ m ụmụnne m ndị a ka ọpụpụ na mbata ha niile ha ncha dị gị n'aka balụ ha n'elu na-agọzi ha bururu ha ụzọ na-echekwa ha gbaa ha ogige na-anọnyelụ ha ka ya bụ ụbọchị taata anyị gbakọrọ ọnụ ka ịfụnanya gị na-enwu ọkụ n'ime anyị n'ofu n'ofu mkpa anyị dị iche iche nke anyị na-achọ anyị ji bịa n'ilu gị n'ụbọchị taata Nna biko chee ntị ma nụrụ ekpere mezuru anyị ka o si bụrụ mmasị gị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ka mkpụrụ obi Cyprian Ọzọ Nweke mkpụrụ obi ndị kwere nụ gara aga ka o zuru ike na ndokwa onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gozie ma chekwaba unu nna

Abraham to who? Jesus. Otito dịrị nụ Jesu. Mgbe ụfọdụ ihe kpata e ji a na-agba mbọ to recall these histories. Ịkọ maka ka ihe si bido, ka ihe si wee dị. Our story, our history na-enyere aka nke mbụ maka onwe anyị o nwetụrụ obi ga-esi gị ike ma ị malụ ka ihe si bido i nee anya n'akwụkwọ nsọ ị fụ na ihe nke mbụ dị n'akwụkwọ nsọ bụ gịnị genesis otito dịrị jesu a kpọ ya gịnị akwụkwọ mbido anyị ma na o nwere onye mụrụ ọzọ nweke ọkwa ya bụ ọzọ ụdọ ọkwa ya anyị ma na o nwere onye mụrụ ọzọ ụdọ ọkwa ya bụ ọzọ ọgwụ ọkwa ya anyị ma na o nwere onye mụrụ ọzọ ọgwụ ọkwa ya so eteresiri gaba mana at least anyị si ka anyị bido from onye

ọ ga-eme anyị malụ ihe anyị na-eme anyị na-eme ya consciously anyị chọrọ ka anyị malụ ka anyị ha anyị chọrọ ka anyị malụ onwe anyị ka anyị malụ ebe anyị si bido ka anyị malụ ebe anyị na-eje ọ na-enyere aka so na nya ka ụmụnna anyị ji tịkọta isi ọnụ wee sị na ọ dị mma a na-achụ aja Misa a sị na o kwesịrị ezie ọkwa ya bụrụ ihe ziri ezi na-azọ ndụ otito dịrị nụ Jesu maka Deuteronomy 11:19 gwara anyị ọ sị anyị teach it to your children and to your children children even while they are sleeping while they are awake ebe ọ bụla ha na-eme gịnị na-akụziri ha ka ị kụziri ha maka nna gị na nna nna gị ka ha wee malụ ebe ha si mee gịnị ebe ha si pụta ka ha ma na na anyị abụrọ ohu na o nwere ebe anyị si pụta o nwere ebe anyị kwụ otito dịrị nụ jesu so na ana m ekele organizers ndị chepụtalụ maka ya bụ ihe kịta anyị na-emegoro nke ndị nna anyị anyị ma na ndị nna anyị ha na nwaanyị ọ bụ ya otito dịrị nụ jesu ndị nna ọ bụ ha na nwaanyị ọ bụ ya we can even get one bigger one tj picture ha ebe ọ bụ na ha buru ibu e gote ha ncha niile ma nọ just for memory sake for memory sake maka i nee anya ị fụ na anyị buruziri ibu o nwerọzi onye macha ndị be ọzọ nweke niile mana a na-abata anyị na-eme gịnị anyị a na-ama onwe anyị and then when we keep our history mmadụ jụọ gị echi ụmụ ole ka ọzọ nweke mụtara i mee gịnị i kwuo ya o nwere mụọ nọbara chidere ọzọ nweke mụtara anyị macha otu dị elu Jesu mana ndị ụmụ ụmụ Ọzọ Nweke mụtazi ka anyị melụzi gịnị ka amalụ so na ebido na mbụ ụmụ Ọzọ Nweke gịnị amacha amacha maka ka echi ga-esi wee dị ọ kịta ka anyị pụrụ ịhụ gịnị amacha amacha maka na ọ dị ka Ọzọ Nweke amụ ọ dị 26 ọ bụ ya ọ mụrụ mmadụ ga 26 about 26 27 within that range agụnye ụmụ nwoke then ụmụ nwoke nọ nke ha ụmụ nwaanyị nọbụ nke ha then the whole family will continue mana the point bụ na ekwesịrị inwe ndị ga na-agwa anyị ka anyị malụ ha afọ a ka anyị mara ebe anyị na-eje malụ onye anyị ha malụ ndị nke gara aga malụ some of this history ọ na-enyere aka so i thank you all na ka si ka ka ngwa anyị kịta maka emume nke anyị na-eme ọ ga-enyere anyị aka tomorrow so that ị kpọ nwatakịrị sị ya ị ma onye nọ na picture na ọ bụ mpa mpa gị ma mpa gị ọ dị happy mana afụ ya o lue school ajụọ megịrị okwu onye ma na ọ ma ebe o si ọ na-enyere aka so thank you ka anyị gọzie nụ the pictures. enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị Onye kere eluigwe na ala. ezi chukwu anyị ekele gị n'ụbọchị tata anyị gbakọrọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ iji wee kpughe pictures ndị a enyo ndị nna anyị ha nke ga-echetere anyị maka ebe anyị kọtara na ngọzi dị iche nke i ji gọzie anyị anyị na-ekele gị n'isi ha anyị na-ekele gị maka amara nke ezinụlọ anyị na-arịọ gị nna ka ị gọzie pictures ndị a ka mgbalị konye n'ọgbada anyị ka ha bụrụ ndị ka anyị ga-esi na ya wee na-amata onye ị bụ ọfụma ka o nyere anyị aka dịka ofu ezinụlọ ijikọ anyị ọnụ maka udo na aṅụrị nke gị agọzie m pictures ndị a n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ

Na n'afa Bishọp nke Dayọsis anyị bụ Most Reverend CVC Ọnaga na n'afa onye na-enyere ya aka Most Reverend Obodo na n'afa fada ndị nọ n'ezinụlọ anyị fada Patrick Ọzọ Nweke nna nna m fa ndị nna anyị na anyị ncha gbakọrọ ọnụ ebe a nna m fa ndị be ọzọ nwa eke ndị gbakọrọ ọnụ ebe a ka nna kot bidonụ nke a.